akuluakulu nkhani ya sattar ikuoneka kuti ivuta kutha kwake chifukwa purezidenti nawonso zikuwakhudza a chakwera akhala kulandira ndalama za chinyengo kuchokera kwa sattar kudzera kwa chief of staff ku state house mr prince kapondamgaga pachifukwachi zuneth sattar ndi munthu wotetezedwa kwambiri chifukwa akuluakulu onse a boma akhala kudya ndalama zake inuyo muone mmene chakwera amapangitsa press conference ku lilongwe amachita kulephera kuti atchule dzina la sattar ndipo m'malo mwake amangotiuza kuti a british citizen komanso pa press conference imene ija anatiuza kuti sangachotse ntchito anthu onse amene akuganizidwa pa nkhani ya sattar pokhapokha akhoti atawapeza olakwa koma mbuyomu makamaka mchaka cha 2020 tinaona boma la chakwera likuchotsa mkulu wa mra mayi mbilizi mkulu wa abc mkulu wa escom admarc komanso mkulu wa egenco ati chifukwa choti ankachita zakatangale anthu amenewatu sikuti akhoti anawapeza olakwa koma ankangoganiziridwa ndipo kuganiziridwa komweko anachotsedwa ntchito ndiye lero anthu ena atchulidwa ku khoti ku britain kuti ankachita zachinyengo ndi sattar koma chifukwa choti amadya limodzi ndi chakwera that's why sakuchotsedwa ntchito ee tikukumbukira mbuyomu ngakhale a thom mpinganjira anakalowa kundende asanapezeke olakwa pa nthawi imeneyoyo ankangoganizidwa kuti ankafuna kuchitira chinyengo majaji ndipo a tonse alliance anathamanga kuwatuma apolisi pitani mukammange ndikukamtsekera ku ndende pamene mlandu wake unkazengedwa anali akuganiziridwa koma anali kale ku ndende koma lero achina chilima prince kapondamgaga richard chimwendo banda george kainja ndi anzawo ena ambiri akungoyenda mwaufulu kunjaku chikhalecho anasakaza mabiliyoni a malawi pamodzi ndi sattar chachiwiri chimene tiyenera kudziwa nchonena kuti zuneth sattar anabwera kuno ku malawi mwezi wa malichi ndipo anthu pa airport anamulola kuti adutse mwaufulu osammanga akuluakulu mmene pamakhalira pa airport paja security imakhala yambirimbiri pamakhala amenso pamene paja ngakhalenso apolisi a intelligence onse amakhala pamene paja koma ndithu anthu onsewa anamusiya kuti aduse nkulowa kuno kumalawi osamangidwa how is that possible guys munthu woti dziko lonse likudziwa kuti anaba mabiliyoni a malawi ndipo akusakidwa kuti amangidwe koma ndithu apolisi anthu pa airport ma, ma intelligence army onse anamusiya kuti alowe kuno kumalawi how is that possible dziwani kuti sata mmene ankabwera kuno mkulu wa army vincent nundwe mkulu wa polisi george kainja mkulu wa intelligence saulus chilima ngakhalenso lazarus chakwera ankadziwa ndipo ndi anthu ake amene wawa amene anamulola kuti aduse pa airport osamangidwa chifukwa ngati sata anadusa pa airport mopanda chilolezo monga mmene ankatiuzira chakwera ku press conference yake ija ndiye kuti pofika tsiku la lero tikanaona mkulu wa polisi mkulu wa army komanso mkulu wa intelligence ataimitsidwa ntchito zawo koma ngati anthu amene wawa akugwirabe ntchito ndiye kuti it's obvious kuti sata analowa mdziko muno mogwirizana ndi chakwera zomwe zinachitika kumene kujako kumulola sata kudutsa pa airport ndi chimodzimodzi kulowetsa zigawenga za al qaeda mdziko muno ndiye ndi president wa mtundu wanji amene angasekerere anthu olowetsa zigawenga mdziko the answer is very simple chifukwa chona kuti ngatidi sata analowa mdziko muno mopanda chilolezo chakwera anayenera kumchotsa ntchito nundwe mkulu wa polisi mkulu wa intelligence chifukwa amenewa anaopseza chitetezo cha dziko koma ngati anthu amenewa sakuchotsedwa ntchito ndizachidziwikire kuti anthu amene wawa anagwirizana nchakwera kuti sata abwere kuno azikambirana za- zakatangale zawo its obvious to that ndinanena kale mbuyomu kunena kuti zuneth sata has captured malawi government ndipo panopa wapanga capture ngakhalenso majaji moti mlandu umene ujawo kuti udzachitikire kuno ku malawi sata adzawina mlandu umene uja mosavuta chifukwa majaji majaji ena amene ndinene kuti pali majaji ambiri amene ana awo akuphunzira sukulu za kunja ku america ku britain nkumalipiridwa ma school fees ndi sata maina amajaji amenewotu tinawo koma sititchula pa zifukwa zina tizawatchula mtsogolo wiki yatha yomweyi achakwera achosa ntchito zangazanga chikhosi yemwe uja amene ndinakuwuzani mbuyomu kuti anali nawo mu list ya anthu amene amalandira nawo ndalama za sata inu mukumbukira kuti mu video yanga yoyambirira ndinakuwuzani kuti sata ankamulipira mdala ameneyu zangazanga chikhosi ndalama yokwana 50 miliyoni kwacha pa mwezi wina uliwonse ndi cholinga choti azimuyendetsera program akaumbava ndinakufotokozerani zimenezozo ambiri amandisusa kuti ayi zaboza zaboza koma ifetu tikamanena information imene imakhala kuti tikuitenga patali pamene timayitenga aponso ndi pamene ikuchokera nde nditanena zimenezi ambiri amandisusa kuti ayi ndikunama ndikunama koma ndikutsimikizaso lero kunena kuti zimenezi sattar amapereka 50 miliyoni kwacha pa mwezi uliwonse kwa zangazanga chikhosi nde mukudziwa kuti zangazanga chikhosi anali secretary to the president and cabinet ndipo ngati munthu ukufuna kuti ulandire cheke amasaina ndi mkulu wake ameneyi ndiye sattar amampasa iye ndalama kuti azisaina macheke ake azilandira mwachangu ndalama zake ndiye iye mwezi wina uliwonse amalandira 50 miliyoni kwacha pamene ndakuuzirani kale kuti mkulu ameneyi wachotsedwa ntchito wiki yatha yomweyi ndi chakwera ndipo alembapo mkazi wina wake wotchedwa colleen zamba ndiye patangotha one week atachotsedwa ntchito kwapezeka kuti kunyumba kwake kunapita akuba ndipo mukunena kwake yeyu akunena kuti amubera mafoni onse malaputopu makompyuta ndi mapepala ena ofunikira kwambiri izitu tikunena according to mr zangazanga chikhosi mmene atiuzira kunena kuti aberedwa ndi mbava zimene zinabwera kunyumba kwawo ku area 10 komabe dziwani kuti zonsezi zimene akunena azangazanga chikhosi zonena kuti aberedwazi ndi zabodza ndipo amenewawa ndi mapulani ofuna kuwaphimba amalawi m'maso ndikukumbuseni mbuyomu zimene zinachitika tinali ndi bambo geoffrey kamanya mukuwakumbukira bambo geoffrey kamanya bambo geoffrey kamanya anali a pp amene ankapanga madilu osadziwika bwino ndi mai joyce banda mu nthawi ya, ya ulamuliro wa pp ataona kuti akuluza chisankho mchaka cha 2014 geoffrey kamanya anafa mosadziwika bwino do you remember that anangotiuza kuti ayi aziombera this and that alemba kakalata this and that mpaka anakaikidwa mmanda koma that was not the case geoffrey kamanya anali mmodzi mwa anthu amene amapanga madilu achabechabe ndi joyce banda koma ataona kuti chisankho chikutha akuluza ujeni chipani chija cha dpp chikuwina geoffrey kamanya died anafa mosaziwika bwino amangotiuza kuti anaziombera this and that but was that true tinalinso ndi bambo george chaponda pa nkhani ya chimanga mukuyikumbukira nkhani itavuta ofesi yawo inapsa mosaziwika bwino kuyo tikudziwa zimenezo kuti bambo george chaponda nkhani yachimanga itavuta ofesi yawo inapsera mapepala onse anapsera muti anapsera momo tinalinso ndi malemu maxwell namata amene ankayankha milandu ya kashigeti pomuganizira kuti ankapanga madilu achinyengo ndi saulos chilima mchaka cha 2018 anafanso mosadziwika bwino amangotiuza kuti ayi anafa pa pa ngozi ya galimoto galimoto yake inagudubuzika do you remember that zonsezi ndafotokoza zitangochitika akamanya atafa mosadziwika bwino a George Chaponda ofesi yawo itapsa komanso nyamata ameneyi maxwell namata atafa pa ngozi ya galimoto mmene amanenera zonsezi zitangochitika maumboni anayamba kusowa ndipo milandu yonseyo inathetsedwa mukhoza kuona kuti mlandu wa kashigeti umavuta kutha chifukwa choti kulibe umboni wa joyce banda kuti anaba mlandu wa chaponda umavuta kutha chifukwa chonena kuti unathetsedwanso pamene apa chifukwa umboni palibe mlandu wa chilima kuti amapanga madilu ndi namata nkhani ya makashi- ya kashigeti kuba ndalama za kashigeti unathetsedwa ku khoti chifukwa choti panalibe umboni zonsezi zinachitika chifukwa choti anthu mboni zenizenizo zinafa zinanso zinaotchedwa leronso itangophulika nkhani ya sata chakwera ndi chilima anapanga pulani yofuna kusokoneza umboni chifukwa chimene mungaziwe nchona kuti uyuyu zangazanga chikhosi amene ndikumunenayi ndi amene anali mutu wa nkhani komanso pothera nkhani yonse anali mku- mkulu wake amene chifukwa amene ankagwira ntchito ngati secretary to the president and cabinet zisisi zambiri za boma zinali ndi iyeyi ndiye chakwera ndi chilima ndikunena kuti chakwera ndi chilima chifukwa ambiri simuziwa amagwirizana anthu amene aja mumaona ngati amadana koma amene aja akamapanga ma decision amakhala kuti ali limodzi ndiye makosana awiriwa anamuchotsa dala zangazanga chikhosi ntchito koma atagwirizana kale kumbali nkunena kuti aise zangazanga chikhosi ukasowese maumboni onse tikukuchosa ntchitoyi ndi plan tikufuna ukasowese maumboni kenako uzanamizire kuti ndaberedwa malaptop mafoni ndi madokumenti that was their plan ndiye zonsezi zimene akunena zangazanga chikhosi kuti ndaberedwa ndi maboza chabe ongofuna kuti asowese umboni komanso apitirize kumatibera ife amalawi iyeyu sanaberedwe yayi okubawa akanakhala kuti akufuna kumbera akanambera nthawi imene amakhala ndi chithumba cha ndalama nthawi imene amagwira ntchito koma pano poti wachosedwa ntchito nchoti akambere chani nthawi yonseyi sanaberedwe nde akaberedwe pano just a plan yonena kuti anene kuti zambiri zimapepala zanga madocument and so forth za- zabe- zabedwa ndi akuba that's the plan taziona pambuyo mu uh, uh, ujeni office ya ya george chaponda kupya komanso a namata kufa mosaziwika bwino akamanya ndi anthu otero uh, ujeni aja anaphedwa aja aku acb a issa njaunju anafa mosaziwika bwino chifukwa zonse zijatu zinachitika chifukwa chofuna kusowesa maumboni ndi cholinga choti milandu isapite patali that's their plan so in short ndikhoza kutsimikiza pano kunena kuti chakwera is also the beneficiary of satan sattar cashgate scandal ndi chifukwa chake chakwera ameneyi akulephera kumuchotsa ntchito vincent nundwe george kainja ndi mbava zonse zimene zinamulola satan sattar kuti alowe mdziko muno kupanda chilolezo akuluakulu to say the truth these people don't deserve to be there anthu amenewa akhoza kulowetsa zigawenga ziko muno they are not professionals and they must be removed as soon as possible before it's too late chifukwa ngati anamulola mbava imene iyo kuba matrilioni matrilioni a amalawi ndi kuyilola kulowa mdziko muno osayimanga it's obvious akhoza kulowetsa zigawenga munomo and chakwera is laughing for that kumasekerera mpaka na kumasiya anthu amenewawa kunena kuti akhalebe maudindo amenewa akanakhala maiko ena anthu amenewa anachosedwa kale ntchito pakanabwera anthu ena koma chifukwa choti amadyera limodzi ndi chakwera a nundwe ndi a george kainja sachosedwa ntchito chifukwa choti sattar anachita kutumidwa ndi chakwera kuti bwera ubwere kuno tikambirane za madilu that's why anthu amenewa sakuchosedwa ntchito this is very sad